Ayi, saudziwapo kena kalikonse. Osakhala pansi ndi kudzapezeka zoona kuti no tikutenga nde kuti dzina lawo ndi kumaliika pamenepo ngati kunena kuti iwowo akuti amafuna kulanda boma, iyayi zimenezo sizikuwakhudza. Eh, kumangokambabetu kuti no iwowa akamba zambiri ndipo tizifotokoza bwinobwino. Koma mwina tiyambire ponena kuti no. Nkhani zonena kuti Sylvester Namiwa wamangidwa pa nkhani zoti iyeyo akuti anafalitsa nkhani zabodza zomwe zikanatha kubweretsa chisokonezo m'dziko muno, zimenezo inu mwazitsatira. Ndipotu zoti anakalibe m'chitokosi mukuzitsatiranso. Mwinansotu zonena kuti iyeyo ali mwina pa chiopsezo choti akhoza kuyankha nkhani zokhudzana ndi treason, zimenezonso mwina mukuzitsatira, tikukambatu nkhani zofuna kupereka boma, kufuna kugwetsa boma, kulanda boma mwa njira ina yake ayi nde tiyambetu nkhani zonsezi mwina mwaketu ndi ka video aka kamene kakuchokera ndithu pa Luntha Television kumenekotu Namiwa amakampanga interview ndithudi. ku dpp kuli anthu ena ake samapitirira 5 they think kuti they own that party ndiye dpp ikamalamula they think they own this country and they think kuti they got a license to silence anyone and they think they got a license even to kill amagwiritsa ntchito anthu kagulu kena kake kamakhala ku dzaleka kuja amakatenga anthu amndende ndikupita kumakanamizira munthu ngati awo akuba um, uh, that's how they do it mm-hmm. now chifukwa chakuti anthu ayang'anira nthawi yayitali they think kuti they can hold this country at ransom they think kuti this is their garden and pano panso amasuka mm-hmm. ayiwala kuti 5 years timathawa limodzi ndi iwowotu anthu amene amaziona and 5 awawa mm. aku dpp wa mm-hmm. amene amaziona kukhala ofunikira kwambiri timazemba limodzi ndi mcp lowa apo lowa uko lowa uko lero ali busy apanga hack mafoni athu koma chimene tapanga ife tapa, ife tapanga hack their brains we know their movements timadziwa kuti lero aganiza chakuti apanga chakuti akumana ndi wakuti so iwo akulimbana ndi mafoni athu ife tikulimbana ndi their brain their software mm -hmm. they will not get away with it mm -hmm. so ndima- ndiwauza anthu amenewo kuti zimene amayankhula dr jane ansah she was smart mm. eh? in short sanafune kunena kuti akundipangira kampeni kuloko all these zimene zikuchitika zija the ultimate beneficiary is dr jane ansah akuwapangira kampeni akuwapangira kampeni poyerayera ndifuna ndinene kuti ngati izizi sasintha izizi i- in the next two months eh, the next president of this country is dr jane ansah Who- wapanga zimenezo ndani anyamata a dpp awo their own making they are refusing to learn from the previous mistakes the mistakes they.
Chabwino taonera limodzitu pamenepo komanso kumvera limodzi. Nkhanitu yododometsa ngati iyo, yomautsa kupatsanso tsemwe kunena kuti no. Akutitu two months, Mayi Jane Ansah basi akutengatu ulamuliro wa dziko lino. Kuteko ngati tingakhale ndi president mu two months imeneyi, ndi zotitu president wake si zoti akhala Peter Mutharika koma Mayi Jane Ansah amwene. New president, Koma mukamvetsera bwinobwino, sananenetu kuti not 2 monthstu, akuti within, akuti osati tidikire nde kuti pakadutsa miyezi iwiri ayi koma mkatikati mwa miyezi iwiri ikubwera kutsogolo kuno tikumakamba zoti mwezi unowu wa August uno komanso nde kuti mwezi wa September pomatha miyezi imeneyi mkatikatimo tidzakhala nde kuti tasintha president amayi Jane Ansah atenga upresident. Nkhani imeneyi inadodometsa anthu ochuluka kwambiri. kuti aa am anamiwawa zimenezi azitenga kuti? Zuchokera pati no? Akutanthauza kunena kuti no mayi Jane Ansah nde kuti no akhala akutenga u president mwanjira yotani? Kuti no mwina mayi kapena alanda u presidentiwu by kupu? Kuwagwetsa a Mutharika pampando? kapena chikhala chikuchitika ndi chani kapena a Mutharika apanga resign nkumpangano ndi kuti Jane Ansah kuti atenge ud- udindo apitirize zotsogolo zikukhala motani kwenikweni mpaka nalo bungwe lija la public affairs committee la PAC ajatu azibusa komanso mashehe amene anatumizidwa kuti nawo akayimire amalawi aja amene uru anabwera kuzayankhula kunena kuti no kodi inu akuboma nkhani zimenezi sizikudodometsani iyayi Kungokhala chete osayankhulapo kena kalikonse? Namiwa akufalitsa nkhani zoti inu mukangokhala chete zoona zimenezozo? Ayi ayi tachitamponi kanthu muyankhulepo kuti kodi no ndi zoona kapena ndi zabodza. Ndetu akuboma of course sanayankhulepo tikambatu aku mbali ya a president side ya a Mutharikawo. Komano ndi zonena kuti kunabwera ndiye kuti amayi Jane Ansah ndi mneneri wawo amenewotu ndiye kuti ndi a Mveriwa, a Richard Mveriwa. A Mveriwa abwera kudzakamba zonena kuti no. Kuchokera ku ofesi ya a Vice President amayi Jane Ansah ndi zoti iwowa akuzitalikitsa akutalikirana ndi zinkhani zimene zikukambidwa kunena kuti no Mayi Jane Ansah akufuna kutenga u president wa dziko lino, kulanda u president, nkhani zimenezozo ndi zoti a Mayi Jane Ansah sizikuwakhudza, sanakhaleko pansi ndikutuma kapena munthu kuti pita ukayankhule zotere zotere, kapena kuti ali ndi ma plan onena kuti alande bomali, zimenezo ayi sizikuwakhudza, iwowo ndi zoti akuyima nga nga nga. ndi utsogoleri wa dziko lino chifukwa iwowo kutekotu ndi mbali imodzi ya utsogoleriwotu kuteko iwowo alitu ndekutino mu chiumbrella cha presidency osangoti kapena ndi nduna ayi iwowo amagwira ndekuti duzi duzi ndi ndani ndi president wa dziko lino ofesi yawoyo kutekotu ndi ka ex extension tu yowonjezeredwa ndithu kachipinda kamu ka upresidentiwo Eee ndi kachipindaso kena ka u president kutino amakhala kugwira ntchito ndi apre nde zimenezo sizikuwakhudza sakudziwapo china chili chonse ndipotu akukamba zoti adzapitirizabe iwowa kugwira ntchito modzipereka kuima ndi a president a dziko lino kaya pakufunikira kutumikira motani ngati mbali imodzi ya ku u president ko iwowa adzakhala ndithu akugwira ntchito zimenezo Koma nkhani zonena kuti no kapena akhala pansi ndikumapanga plan kapena kupanga upo onena kuti no alande boma zimenezo sizikuwakhudza ayi ndithu kuzipanga distance ndithudi. Ayi nkhani tu kumakhala zimenezo akuti tu nthawi zina zake tikamakhala pansi tiye tidziwatenga anthu potengera mawu awo zimene akulankhula. A Namiwa anabwera kudzalankhula izi Koma sanatipatse maumboni ena aliwonse kapena kufotokozera kwina kulikonse konena kuti amayi Jane Ansah akhala akutenga boma. Kodi amatanthauza chani? Ma statement amenewotu ndi onena kutino ali ndi kutino ndi matanthauzo osiyanasiyana kutengera ndi mmenenso mwina anthu angawatanthauzire. Komano kuti kapena akutanthauza zonena kutino nde kuti zoipa zagwera a Peter Mutharika? God forbid! Zimenezozo of course sizingachitike. Chifukwa chonena kuti mtsogoleri wathuyutu ndi munthu wabwinotu, Peter Mutharikatu ndi munthu wabwino, and ngati zinthu zingalakwike a magaye, I think dzina la Peter Mutharika lokha lidzakhala kunoti no likuchotsedwamo, ndi magaye amene amuzungulira, eh, ndi amenewowo amene mwina mwake angalakwitse, chifukwa Peter Mutharika inu munamuona kutino akupita kukapanga ma action apa, the guy is just in the office doing his work. agwira ntchito yake mu office sizoti munganene kuti Peter Mutharika amakhala kupita ndi kuti kumphika wa boma ndikumakatapa ndalama kumeneko ndikumakazigawa kwakuti kwakuti zimene sizimukhudza ayi the guy is just to give orders amene ndi kuti no akupita kukagwira ntchito amenewo ngati angalakwitse zinthu ndi kuti ndi ziganizo zawo osati ziganizo za Peter Mutharika so uh, i think ino kukamba zonena kuti no mtsogoleri ngati ameneyu tidzimufunira zoyipa i think imeneyo ndi mistake yaikulu kwambiri iyi ndi mistake yaikulu munthu amene akuchita bwino timafuna akhalitse cholinga chonena kuti no apitirizenso kuchita bwino now zilinso ndi kuti ma implication oti amayi Jane Ansah takamba kale kuti kapena akufuna kulanda boma ali kuchita kupanga coup d'etat coup d'etat amayipanga nda, nda, nda asilikali kuti agwetse mtsogoleri wa dziko ndi kuulanda ndithu utsogoleri abwera iwo kudzakamba zonena kuti ayiso nde ifenso tikuona kuti no anthu tidziwatengatu ndi mawu awo nde amayi Jane Ansah akukamba kunena kuti ayi ine sizikundikhudza zimenezozo mungakhale pansi mwina nkumalingalira zoona kuti amayi Jane Ansah awatumawo kuti ayi ine sinapange zimenezo sizikundikhudza chonde I, I distance myself from those claims, ndikudziyika ndithu kutali ndi zimaganizo zimenezo ndi zolankhulidwa zimenezo, ine ndikuyima ndi a Peter Mutharika nganganga, ndithudi. Ayi. Ndi nkhanitu ya nthawi. It's a matter of time. Time will tell everything. Ndizoona kuti nthawi ikhala ndikuti ikutiuza zoona zeni zeni koma panopa tiyeni tigwireni zimene amayi Jane Ansah akukamba chifukwatu sitingamanene kuti no atabwera lero ndikudzanena kuti sizikundikhudza ine nde ife tidzibwera ndikumayikabe mawu aa ukunama mzimayi iwe zikukukhudza iwe usakane olo ife tidzayika mawu mkamwa choncho tili ndi umboni onena kuti no iwowo ndizoonadi akupanga zimenezo tingatulutse umboni? si zokha zokhazo nde kuti nkhani za a Namiwa zonena kuti no maumboni nde kuti palibe koma kungolankhula kumangolankhula kumangolankhula ayi ndithu a Namiwawo amangidwa ndipo no pakumvekaso nkhani ngati zimenezo kuti of course sanawamangire zimenezo koma there's that possibility atati nkhaniyi ayikoke apolisi kuti no mwina akhoza kumutengano ndi nkhani za treason eti hey, guys tiyeni tione kuti malamulo ayenda motani ife tisalankhuleponso zambiri pamenepa tione kuti no malamulo ayendapo motani komano anything tikhala tikupatsanso ndithu ma update okhudza ndi nkhani za a Namiwa ngati china chake chingabwere of course zilipo so stay tuned makamaka mwezi uno mwezi uno I'll be around ndikhala ndithu ndilipo full time mwezi watha ndiye panali zambiri zochitika zomwe zinandipingapinga akuti